su ani tile n'o b'an ka video filɛ n'o b'a partager an balima silamɛ wɛrɛw olu bɛ nafa caman sɔrɔ a video la sabu an y'o de fɔ n k'an bɛ video ninnu kɛ video de don a bɛ adamadenw dɛmɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na donc san'an ka tɛmɛ ni kuma ye pour bien et belle me présenter moi c'est Cheikh Oussa Diabaté oustaz d'arabe en sciences mystiques du Coran grand connaisseur des plantes l'eau terre parole d'incantation de nos ancêtres et les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin an dɔnnen don diɲɛ jamana caman na min bɛ tali kɛ kɔdiwari la fo ka taa se burukina ni mali ma ani an yɔrɔ wɛrɛ mun kɛ an ka taamaw kɔnɔna na Cheikh Oussa Diabaté dɔnnen don ni fayida di de an bɛ fayida de di an balima alisilamɛw ma kurana kɔnɔ girinkafɛnw na ani an fakɔrɔ ka tutu n'o ye kanfinkan ye dɔw fana k'o ma ko kirisi dɔw ko tu bisimilayi an b'o nafa di an balima silamɛ olu ka t'u sigiyɔrɔ la k'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnko bɛ tiɲɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni ye tiɲɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔba san kɛmɛ mun tɛmɛna an ka musokɔrɔba san kɛmɛ mun tɛmɛna an ka seku baba mun tɛmɛna olu ye dɔnni kɛ tiɲɛ de kan olu ma maa namara dɔw bɛna fɔ ko n'a sɔrɔ an bɛ se fayida di la n'a sɔrɔ nin b'a dɔn ese nin yɛrɛ bɛna fɔ k'a bɛ se ka dɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna la ala kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ale yɛrɛ ɲɛfɔli de kɛ kɔrɔna dil'a ma a ye kɔrɔna ɲɛfɔli waati min na jibirila nana ka kuma fɛ a kɔrɔna kun yira n'a sɔrɔ a kun sigila a m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna walahi kɔrɔna kun tɛ faamuya n'i y'a ye kɔrɔna faamuyara bi an bɛ ka nafa caman sɔrɔ a la a gundo la ala yɛrɛ sariya yɛrɛ kan ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale y'a ɲɛfɔ de donc fo an fana ka to ka ɲɛfɔli kɛ hakili jigi kɛ o la ala b'a fɔ an ɲɛna kɔrɔna kɔnɔ fazakir fa innama zikra tanfaul mumin ko ala kira to ka hakili jigi kɛ o hakili jigi de o de bɛ mumunu nafa donc o de la wele wele caman bilala ka na an ma donc komi an donna san kura la an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen t'a kalama bɛɛ t'a kalama ka d'a kan nanzara san o lɔnn'an fɛ farafinna ka tɛmɛ farafinw yɛrɛ ka san kan n'o min ye arabu san ye donc an welela ko an ka nafa dɔw fɔ a la k'an da don kuma na sabula an bɛ to ka émission directiw kɛ arajo la ani fɛn wɛrɛw kan ni réseau social la k'a nafa fɔ a san yɛrɛ kɔnɔ mun bɛna kɛ a san saraka ye mun ye fo ka taa se hɛrɛ jumɛn b'a san kɔnɔ an b'o fɔ an balima alisilamɛw ɲɛna

a ma faamuya a ko nin muharram kalo kalo barikaman don sabula ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye kalo naani fɔ silamɛw ɲɛna olu kalo ye kalo barikamanw ye ala deliw bɛ minɛ o kɔnɔ ka sun don ala subhanahu wa taala ye ka nafila seriw caya o kalo kɔnɔ muharram b'o la donc o muharramu n y'o fɔ n ka kuma caman na san tɛmɛnenw na n ko muharam kalo n'a jɔra ni ala ye min gɛrisigɛ don a la i sera ka kalo ye o walima e yɛrɛ ma se ka kalo ye o ni maa mun ye kalo ye walima n'i ma kalo ye i jija

mais n'a ka y'a mɔgɔ min bɛna kalan siɲɛ tan ani kelen o bɛ taa bɛn joli ma tile wolonwula in kɔnɔna na a kɛra komi i tigilamɔgɔ ye alifatiya kalan siɲɛ bi wolonwula ani siɲɛ wolonwula donc mɔgɔ min y'a kɛ siɲɛ bi wolonwula n'a a dafara dɔrɔn a kɛ ala kama kira kama taa ŋɔmiden bi wolonwula ɲini i k'i ka hamina d'a kan ni san kura kalo kura min jɔla tan ala bɛ se ka gɛrisigɛ barikaman d'e ma ala bɛ se ka nafolo barikaman d'e ma tɔɔrɔ ko min b'a kɔnɔ

o de ala kira muhammad notre prophète paix et salut sur lui a b'a fɔ ɲɛna a ka hadisa sanumanw na la salata liman yakra suratul fatiha fi salati fi salatiha donc ko seli tɛ jɔn ye jɔn min n'a donna a ka seli la k'a kɛ k'a ban ale ma alifatiya kalan e ka seli ma minɛ donc nin dɔrɔn yɛrɛ kuma lasurunya na saga alifatiya fɛnba de don donc nin ye fayida ye k'a di an balima alisilamɛw ma donc ale kan ni maa min fɛnɛ sera ka hasbunallahu wa ni'mal wakil ka to k'a wurudi nin kalo in kɔnɔ parce que vidéo a bɛ se ka kɛ dɔw b'a ye retard la a bɛ se ka kɛ dɔw fɛnɛ b'a ye joona hali an y'a fɔ a kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila tile wolonwula la ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i jija kalo in kɔnɔ a kɛra fɛn fɛn ye alifatiya kalan siɲɛ bi wolonwula dɛ walima siɲɛ bi wolonwula ka saraka in bɔ ni maa min fɛnɛ sera hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ka to k'a wurudi kɛmɛ naani ani bi duuru komi o y'a adadu ye cogo min na ani bisimilahi lazim bisimilahi lazim bisimilahi lazim siɲɛ ba kelen ani kɛmɛ saba ani bi seegin ani kɔnɔntɔn donc i b'i hamina yira ala la ka dɔ k'i ye ala bɛ se k'i yɛrɛ ka denbaya ta fanga d'i ma cogo min na ala bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ barikama d'i ma cogo min na ala kira ye kuma min fɔ muharamu kan ko kalo lahɔrɔma kalo don kalo barikama don o yɛrɛ bonya n'o daraja n'o kanu kosɔn ala ani ala ye ala kira yɛrɛ kanu cogo min na ala k'a k'o kama ka kalo in jɛ i la i bɛ to ka hasbunallahu wurudi ten nin cogoya la ka to ka bisimilahi azim wurudi o fɛnɛ adadu la fo ka taa nin kalo in sa

i m'a faamuya donc fo ka taa se ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la i n'a fɔ shek usa jabate y'a fɔ cogo min na ka hasbunallahu wurudi kɛmɛ naani ni bi duuru fo ka taa se tile tan ɲɔgɔnna ma o bɛ bɛn joli de ma o min bɛ taa bɛn asura ma ni mɔgɔ min sera k'a daminɛ a tile fɔlɔ la a kɛra komi n'i b'a wurudi kɛmɛ naani ni bi duuru a bɛna taa bɛn e de ye hasbunallahu min wurudi o bɛ taa bɛn waa naani ani kɛmɛ duuru de ma ni mɔgɔ min fɛnɛ sera ka hasbunallahu wurudi kɛmɛ naani bi duuru fo ka taa se kalo tile bi saba ma a kɛra komi e ye hasbunallahu waa tan ani saba ni kɛmɛ duuru de sɔrɔ wallahi ɲinan san a hɛrɛ ani daraja mun b'a kɔnɔ ani hayiba mun b'a kɔnɔ e bɛna o sɔrɔ mɔgɔ min fɛnɛ mana vidéo in ye retard la hali n'i ma se ka kɛ kalo tile fɔlɔ walima ma se ka kɛ kalo tile bi saba nin kɔnɔ i jija ɲinan san kɔnɔ hasbunallahu wa ni'mal wakilu a aya de y'o ye a bɛnn'o de ma o de ye adama ka ani o aya de bɛ tɛmɛ ani bisimilahi azim i k'i jija i k'a wurudi waa naani ani kɛmɛ duuru o y'a tile tan ta ye walima i k'i jija i k'a wurudi waa tan ani saba ani kɛmɛ duuru

min ye isaka kone fo ka taa se yunusu ma ani an balimakɛ jabate olu bɛɛ lajɛlen b'an bolo kɔrɔ mun b'an ka vidéo suivre fo ka taa se shek ismail ma donc an bɛna kuma d'a ma ɲininkali min bɛna k'a fɛ dakuruɲɛ dama dama a b'o tugu shek usa jabate la inshallah an bɛna an balima alisilamɛw bilasira aw k'a kɛ ala ye k'a kɛ kira ka vidéo ninnu partager aw kan'a garder ko sabula vidéo ninnu a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ donc

parce que asura yɛrɛ an bɛna fayida kɛrɛnkɛrɛn di o kan mɔgɔw k'a kɛ ala ye k'a kɛ kira ye k'o kɛ o ye asura ye mais nin ye video fɔlɔ ye an bɛna nin bila fɔlɔ après ka sɔrɔ k'o kɛ a ko ɲinan san kɔnɔ min n'a yɛto hayirihi a yɛrɛ hɛrɛ dɔ ye jumɛn ye a ka bila kunna ɲinan san kɔnɔ dɔnnibaga babaw de bɛna wolo mun bɛna kɛ diinɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye walahi olu bɛ wolo ɲinan san kɔnɔ nafolobatigi babaw mun bɛna nafolo mara nafolo sanumanw yɛrɛ koyi walahi yuruguru nafolo tɛ dɛ olu bɛna wolo ɲinan san kɔnɔ tɔgɔtigiw fana bɛ wolo ɲinan san kɔnɔ fo ka taa se bon mɔgɔ fana bɛ se ka wolo ɲinan san kɔnɔ maa mun n'o bɛna sijan sɔrɔ hali b'a jali kɛ maa mun bɛ n'o bɛ hɛrɛ ko ɲinan san caman tɛmɛnenw na kamanagan bɛ mun na ni hasibunalahu wa niimal wakilu kɔrɔ dɔrɔn filɛ i bɛna dɔn k'a fɔ mun ta tun ye baara ko ye min ta ye heyi papiye ko ye min yɛrɛ bɛ jamana jan na o fo ka taa se hamina ko bɛ min na o n'a sɔrɔ ani ala ta subahana wa taala ta bɛ bɛn a caman bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲinan san kɔnɔ sabula ɲinan san hɛrɛ de ka bon n'a kɔlɔlɔ ye donc kuma lasurunya la an bɛ nin fɔ jigitigɛ ko bɛ maa mun kan a ka bila a kun na donc ɲinan san kɔnɔ an bɔra ko mun fɔ tan nin bɛɛ bɛ se ka résoudre ala ni aya in kama ani mɔgɔ mun sera ka aya in wurudi e ma faamuya donc kuma lasurunya la nin ye a hɛrɛ dɔ ye e ma faamuya donc min dun ye a jigitigɛ ko ye a ka dɔn k'a fɔ lɔnnibaga saya walahi ne seku sa jabatɛ ko ten an ka kuma cɛ bɛna segin an ma ɲinan san kɔnɔ o bɛ caya a nafolotigi saya o fana bɛ caya a tunga saya bɛ caya a dɔw yɛrɛ ka saya fana tɛ kɛ saya bana kuntalajanya bana bɛ cun u kan dɔrɔn walahi olu bɛ fatu kulu nafsin zayikatul mawuti saya o ye wajibi de ye nimafɛn bɛɛ lajɛlen kan fo ala subahana wa taala a ko ɲinan san kɔnɔ a cɛkɔrɔba saya bɛ caya denmisɛnnin saya o bɛ dɔgɔya ɲinan nka cɛkɔrɔba saya o de bɛ caya ɲinan kɔnɔ i y'a ma faamuya fo ka taa se jigitigɛ koba ninnu ma olu bɛ se ka sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ ale ɲinan san kelen kelen kɔnɔ daabaw fɛnɛ tɛ wolo daabaw ka wolo bɛ se ka dɔgɔya i y'a ma faamuya min bɛ tali kɛ ba saga fo ka taa se daaba wɛrɛw ma an da sera min ma an da ma se min ma olu ka wolo bɛ se ka dɔgɔya mais aw ka bila kunna k'a fɔ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ala bɛ solution k'a la an bɛna saraka mun fɔ ni minnu sera kɔrɔ in sɔrɔ k'a kɛ olu ala bɛ se ka ɲinan san balaw a n'a kasara n'a gɛrɛgɛrɛ k'a pan olu kunna an y'a fɔ a hɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ kɔlɔlɔ kan donc ni maa min sera ka saraka ninnu fɛnɛ bɔ walahi olu bɛna a hɛrɛ sɔrɔ ɲinan san ye san dumanba ye y'a ma faamuya donc a hɛrɛ ka ca wa aw ka remarquer den minnu fana bɛ wolo ɲinan san kɔnɔ olu denw walahi u bɛna jɔda u bɛna kɛ maa dawulabaw ye jamana kɔnɔ olu bɛna kɛ tɔgɔtigibaw ye jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la den minnu bɛ wolo samedi fɛnɛ a fɔ astafurulahi dimansi mun bɛ wolo ka bɛn dimansi ma olu bɛ se ka kɛ lɔnnibagababaw ye olu bɛ se ka kɛ nafolotigibabaw ye olu ala yɛrɛ tɛna kamanakan kamanadan kamanaganko da olu kan e ma faamuya donc a b'a hakili to o la olu den ninnu olu ye maa barikamanw ye minnu bɛ wolo ka bɛn dimansi ma e ma faamuya donc a san saraka komi i bɔra k'an ɲininka an bɛna an da don o la kuma la teliya bolo ma san saraka na jamana min ta ye jamana ye walima eta walima dugu ni bɛn bɛ yɔrɔ min na ko ko ɲɛnabɔbaga bɛ yɔrɔ min na donc dugu ta walima jamana ta walima eta yɛrɛ ta aw bɛna mun de saraka a ko a bɛ a bɛ misi de ɲini misi kelen a b'o de ɲini ani sokɛ kelen a b'o ɲini ani fani finman ni nɛgɛ finman ale sa yawmul had lon fɔlɔ don donc misi ye kelen so fɛnɛ ye kelen ani fani mɛtiri tan ani kelen walima mɛtiri kelen y'a ma faamuya nɛgɛ ani nɛgɛ fin a b'o san donc ka a ka hamina da kan balaw ni gɛrɛgɛrɛ mun fɔra k'a bɛ ɲinan san kɔnɔ tɔgɔtigi saya ani waritigi saya fɔɔ ka taa se alimu sayaw ma ala bɛ se k'a paka dugu kunna walima ala bɛ se k'a paka jamana kunna cogoya min na a bɛ misi in kan tigɛ k'a sogo sarala fantanw na a se kɛla waa kelen kelen a se kɛla dɛrɛmɛ kelen kelen a b'o la kan ani worojɛ tan ani kelen kelen ani worobilen tan ani kelen kelen a sogo kan k'a saraka mɛ so in ale tɛ saraka dɛ ale bɛ siri ni jamana tɔgɔ ye ka sigi ni dugu tɔgɔ ye ka siri ni eta tɔgɔ ye k'a balo san b'a fɔ k'a bɛ yɛlɛma minkɛ a b'a saraka fantan dɔ ra a b'a lɔn se tɛ maa min ye saraka kan ka d'o tigi de ma a bɛ taa d'o de ma so so y'a ma faamuya donc nin ye a a jamana ta ye wala o y'o ye mɛ a jɔnganta o de ye jumɛn ye a ko an balima silamɛ mun bɛ k'an filɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ donc a saraka de ye jumɛn ye aw bɛ fɛn kolon den wolonwula cɛw aw b'o o de ɲini donc n'a se sigila dɛrɛmɛ wolonwula walima dɛrɛmɛ bi wolonwula a b'o fara kan walima a sigira kɛmɛ wolonwula walima waa wolonwula a b'o de fara kan k'a ka hamina d'a kan seku sa jabate y'a fɔ ko ɲinan san hɛrɛ ka bon ala n y'a ɲini fɛ se kɔni tɛ ne dabali tɛ ne ye n y'a ɲini fɛ hɛrɛ min b'a kɔnɔ i k'a di ne ma tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ i k'o lajanya ka bɔ ne ma e ma faamuya ni cɛ don i bɛ taa di cɛkɔrɔba ma si jɛ bɛ mɔgɔ min kun na mɛ muso aw bɛna mun kɛ aw bɛ kolon den kɔnɔntɔn de ɲini a kɛra bi kɔnɔntɔn a kɛra kɛmɛ kɔnɔntɔn a kɛra waa kɔnɔntɔn a b'o la kan ka hamina da kan komi an bɔra ka cɛw ta fɔ cogo min na ka taa saraka muso ma si jɛ bɛ mɔgɔ muso min kun na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna min fara kan o tɛ wajibi mɛ min fana sera k'a kɛ haza khayr n'i fana m'a kɛ la haraj o de ye jumɛn ye cɛw aw b'a jija dimasi dimanche kun saba aw ɲinan san kɔnɔ aw k'a kun di ka bɛn dimanche kun saba ma musow aw bɛ a kun di k'a kɛ turu naani ye ka tile kɔnɔntɔn kɛ n'a ye mɛ a bɛ di lon jumɛn o de ye dimanche ye donc ni min y'o kɛ a ka ca ala fɛ ɲinan san hɛrɛ ani daraja ani kobaba mun b'a kɔnɔ walahi aw bɛn'o sɔrɔ donc an ka video filanan na an bɛna kuma asura yɛrɛ de kan fayida kɛrɛnkɛrɛnni min na an bɛna di an balima sema sabula ne y'o fɔ ne seku usa jabate walahi an bɛ fayida dɔw di maa ka dilen tɛ dɛ kɔlɔsi cakɛ le y'o san ma an bɛ fayida dɔw di an ka dafin cɛkɔrɔba le y'a d'a ma mɔgɔ m'o fɔ ale ɲɛna dɛ kɔlɔsi cakɛ le y'a san ma donc ni le dafin cɛkɔrɔba ye san bi kɔnɔntɔn ani kɔ a ma sa walahi a bɛ balo la n ka foli b'a ye walahi ne waso ninnu ni cɛkɔrɔba ye e ne seku usa jabate ko bɛ kuma kuma fɔ k'an bɛ min an bɛ pilasi min na bi walahi ala ni cɛkɔrɔba barika ala ni an baw barika ala n'an faw barika donc nin yɔrɔ la an bɛ kuma ɲɔngiri k'a fɔ asalamu alaikum warahmatulilahi taala wa barakati an ka nimoro a fɔlɔ fɔlɔ n'o min ye Cote d'Ivoire nimoro ye sabula an sigilen don dugu min na o de pɔgɔ a bɛ dan kɛ ni Mali ye o ye Zewa ye donc pɔgɔ an ka Cote d'Ivoire nimoro après le code indicatif de la Cote d'Ivoire qui est 00225 vous prenez 88 03 02 83 à la fin ou après le code indicatif de la Cote d'Ivoire vous prenez le 64

44 94 97 donc ɲininkali mun mana kɛ yen n'aw ma min faamuya walayi anw b'a ka bilali la ka d'a kan ala subahana wa taala ko ala kira y'a fɔ hadisa saniman na khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ko mɔgɔ la sɔn hɛrɛma maa min ye kɔrɔna kalan ka tila k'i mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la a kɛra gindo de ye o a kɛra kɔrɔna yɛrɛ siro walima a kɛra a sariya yɛrɛ de o e le maaw la sɔn hɛrɛma ye walayi nous sommes fiers de nous ni nin nana kɛ anw dakan ye k'an bɛ fayida de di cɛw ma ko o k'a kɛ n y'o de fɔ maa min ko la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah walayi an bɛ fayida d'aw ma aw de k'a kɛ dɔnnibaga minnu n'olu ye ala ka sariya kalan n'olu bɛ aw wele ka bɔ jɛnɛw ma k'aw wele ka bɔ ala kotaw ma ni aw nana aw bɛna mun kɛ ka sɔrɔ aw tun bɛ bɔlɔ namara de kan ne seku usa jabate de fana bɛ kɔrɔna kanw d'a ma ni gindo ye an ye min sɔrɔ kɔlɔsi cakɛli la an ye min sɔrɔ an ka dafin cɛkɔrɔba fɛ aw k'a ta k'a kɛ a bɛ gɛrɛsɛgɛ d'aw ma aw bɛ se ka balo cogoya min na y'a ma faamuya mɔgɔ b'an ka fayida kɛ silamɛw tɛ o b'an wele ko usa jabate nin minɛ i ye nin fayida fɔ walahi ni degun tun bɛ n kan n y'a kɛ n y'a nafa ye donc nin bɛɛ bɛ kɔrɔsi d'an ma Cote d'Ivoire kɔnɔ burkina kɔnɔ mali kɔnɔ ani diɲɛ jamana na ka fayida di cɛw ma yaasa olu bɛ se ka kɔrɔbɔ cogoya min na donc aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an ka video filanan o bɛna kɛ asura kan donc an b'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ k'an kɔrɔkɛ fo n'o min an yɛrɛ grand frère ba ye n'o ye siaka kone ale de tun bɛ ka filmɛli kɛ fo ka taa se yunisu ma ani an balimakɛ min ye ɲininkali kɛ ale ye ismail ye fo ka taa se ne yɛrɛ balimakɛ ma ne ye usa jabate wa asalamu alaikum warahmatulilahi taala wabarakati